ak nwoke okwu ọsọ bụla na-akpụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne ka m si kpọrọ gị ife new dimension new dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a ọ gba ofeke gharịị ife ị na-eme ihe a new dimension bụ something i ji plan ya sọ gịnwa ji the plan ka o dotụrụ anya ife ọ ga-enye ma ọ bụrụ ma i mesi ọ fụ otu ọ ga-adị ma ọ bụrụ ma i mechaa new dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a nwanne onye ọbụla a na-ekiri gị n'anya New Dimension bụ ife ya bụ iche ime ntụ a sọsọ ndị tụkwasịrị gị obi ndị belivuru n'ife ị na-eme nwanne bụ ndị ga-akwụdosi ike na-asị yes as long as ọ bụ ngịwa na-eme nya bụ ife as long as ọ bụ ngịwa na ha mana o nwere mgbe ị ga-edukpu ha ọfịa mana ndị na-enwe nkolopu obi mgbe ị na-eme nya bụ New Dimension ga na-afụta gị asị onye iberibe asị onye amaghị ife ọ na-eme new dimension bụ ife ya bụ ị na-eme ntu a onye nọ n'akụkụ echee ma ọ dịkwa ka onye ekopụwago ọ dịkwa ka onye ọ pụwago ala maka na nya bụ ife ga-apụ n'usoro e si emebe ihe mbụ new dimension nwanne ife a na-akpọ imagine new dimension tọrọ imagine nwanne new dimension bụ ife gụwa n'onwe gị na-ezughị ezu ma ọ bụ gụwa n'onwe gị si elu ka ime ife in a new dimension ọ something na ya bụ ikunye ide eme ntu a nwanne ọ dị ka onye ije amabụghị onye oge ezunu mana ụmụ ụwa ga-asị apụgokwa na o nwerozikwa ife ọ na-aghọta nwanne new dimension bụ something ị ga na-eme ọ dị iche na ntu e sibu emebu ya mbụ nwanne new dimension bụ ife a na-akpọ ọgbara Igbo gharịị new dimension bụ something gụwa n'onwe gị amabụrọ otu ọ ga-esi wee dị mana i nwere okwukwe na ya agazi ọfụma new dimension bụ ife dị iche na ntu e si eme ihe ife wu ị na-eme ntu a asị na ọgbara Igbo gharịị onye nọ n'akụkụ nwere ike ọ na-eche sị ị dụ sure na onye a apụbabụha apụba ị dụ sure na onye a nọkwa n'uche ya nwanne new dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a Ọ na-adị ka ebe udene na-elu n'igwe, ọ na-agba ofeke gharịị n'ebe ọ dị njọ. New Dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a onye nọ gị n'akụkụ a na-eche sị onye ọ nọzikwa ya ọ pụtara na ọ marọzi otu e si eme nke New Dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a a na-afụta gị asị onye ala New Dimension bụ something Mụnwa na-akpọ amalụ m ma egwu atụọ m, ọ na-adị egwu. ma ọ bụrụ ma i mechaa ya nwanne ka m si kpọrọ gị ife bụ New Dimension New Dimension dị egwu ife ife ọbụla a na-eme maọbụ onye ọbụla na-eme ife new dimension nwanne tụọ ya egwu maka na o nwere ike ọ na-eme ife at that moment ị na-afụta ya asị onye amarọ ife ọ na-eme ị na-afụta ya asị onye uche ya atụchaghị duta na new dimension bụ new pattern new dimension bụ ime ife otu e sibuha emie new dimension nwanne bụ ime ife otu e sibu otu ahụ emie enwebeghị onye afụrụ merie ntu afụ enwebelụ onye afụrụ merie ntu afụ ọ nyanwa merie o wee bụrụ new dimension new dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a ọ gba ofeke gharị ife ị na-eme ihe a new dimension bụ ife ya bụ iche ime ntu a sọsọ ndị tụkwasịrị gị obi ndị belivuru n'ife ị na-eme nwanne bụ ndị ga-akwụdosi ike nwanne ọkwa o sitere new dimension klikizie share button bie ya ebe afụ nwanne nya gazie nụ ụmụnne m